ni zikuru banna o min ye wurudili ye n'o banna an fɛ an bɛ ka min wajibiya an yɛrɛ kan o de ye hali n'a kɛra aya kelen walama n'o kɛra hadisa kelen an b'o fɔ ni ka sara ka sɔrɔ ka sira di ɲɔgɔn ma alihamudulila dugaw fɛn fɛn kɛra an b'a dɔn sigi t'a la fiyewu dugaw ninnu tɛ bɛn sabu ka d'a kan munna dugaw tɛ bɛn ala sɔnna ayiwa an kafonin bɛ ɲɔgɔn kan tɔn min na a tɔn ma sigi ni dungɔ la a ma sigi ni sago la cɛ min kɛra nin sababu ye o min ye sɛk sɛrifo usumani madani ayidara ye o min ye kira mɔden ye min ye kira bɔnna ye o min ye ahalulibɛti ye olu mana na ni fɛn o fɛn ye yɛrɛ kunfɛ fɛn t'a la karamɔgɔ ayidara n'a y'a sɔrɔ ni diɲɛ ɲini de kun walama ni tɔgɔ ɲini de kun n kalila ala la ansaridini silamɛya wa a kun tɛ bɔ bamakɔ jango a bɛ kɔdiwari yɛrɛ sɔrɔ yan walahi wala ala kama baara don naam a y'a ni di naam k'a yɛrɛ bɛɛ di ala ma mhm, ala sɔnna ansaridini isilamɛya sankɔrɔtala walahi an bɛ karamɔgɔ fo dɛ walahi n'o tɛ an ye kalan kɛ karamɔgɔ caman bolo naam an ye kalan kɛ karamɔgɔ caman bolo naam an m'a fɔ k'u tɛ fɛn dɔn dɛ naam walahi an ye kalan kɛ dɔnnibagaw bolo walahi an ye dɔnnibaga caman ye naam i y'a faamu an ye lamɔ kɛ dɔnnibaga du caman na mais cɛ kelen min y'an kolonkolon ka se ka baara tɔ dafa an bolo o ye sɛki sɛrifo usumani madani ayidara walayi n'o kun tɛ karamɔgɔ cɛ an ye kalan kɛ cogo min na ka se bi ma ni an kun ma cɛ in kɔlatugu kɛ a ala safi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na a dɔw bɛ sa de i bɛ sa n'i ka dɔnni min b'i la ani e yɛrɛ ɲagali bɛ i yɛrɛ la cogo min na u mana bɔ ni dɔnni fan o fan ye i b'a ye tuma e e sadi e kalanna bɛɛ la sadi e kun bɛ to o de la ten dɔrɔn même temps i sanni kɔ dɔrɔn i bɛ t'i fɛrɛ minɛ jahanama kɔnɔ ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma mais ala sɔnna walayi an ni cɛ in kɔtugulan kɛ vraiment a y'an hakili sigi a y'an nisɔndiya an b'a dɔn vraiment an tɛgɛ bɛ ala tigɛ maa joli joli bɛ yan an tɛ bɔ dugu kelen maa joli joli bɛ yan an tɛ bɔ jamana kelen maa joli joli bɛ yan an tɛ siya kelen maa joli joli bɛ yan an yɛrɛ tɛ jamu kelen hali dɔ tɛ dɔ ɲininka ko e bɛ bɔ jamana jumɛn walima e bɛ bɔ dugu jumɛn wala n'i ye kurana lajɛ ala ko cogo di wa'tasimu bi habilillahi jami'a wala tafarraku kurana ko ten a ko a bɛɛ lajɛlen ko a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala ka juruda juruban kelen ma a kana sɔn fiyewu ka ɲɔgɔn bila fiyewu ala y'o kankari da ka gɛlɛya dɛ parce que ni jama ye ɲɔgɔn bila ka ban u bɔra ala ko la ban ala b'a sen bɔ a tɔ la n'a farala ɲɔgɔn kan u fari ɲɔgɔnya min ye n'o kɛra ala kama ye u fari ɲɔgɔnya min ye n'o kɛra alabato kama ye u fari ɲɔgɔnya min ye n'o kɛra alijɛnɛ ɲini kama ye u fari ɲɔgɔnya min ye n'o kɛra jahanama ɲasiranya kama min ye ni aw ye ɲɔgɔn bila o la dɔrɔn ala b'a fɔ ko ne sen bɔla tɔ la hmm. u y'a ta de ye n'o tɛ u tɛ ni ala ta ye tugun donc ala ye nin kankari nin fɔ kurana kɔnɔ bil amri ko a ka jija ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na o juruba kelen ye jumɛn ye alikurani a ɲɔgɔn minɛ kurana de kan kurana yɔrɔ jumɛn albayatul islamiya o min ye silamɛya donkan ye o de y'an fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ an bɛɛ tun bɛ seli la o an bɛɛ tun bɛ sun na an ka kunun tun bɛ cogo min na bɛɛ b'a yɛrɛ seere ye o i kun bɛ kunun cogo min na i n'ala cɛ i b'a dɔn mais bi i bɛ yɔrɔ min na i b'a dɔn layidu tali in kɔ ka se bi ma e yɛrɛ bɛ cogo min na i b'a dɔn waati min na muso fila b'i bolo walima muso kelen b'i bolo layidu kun t'i bolo i ni muso kun bɛ cogo min na i b'a dɔn karamɔgɔ jara i ni ce i ni baraji an bɛ foli kɛ nin cɛkɔrɔba in ye ka dugawu k'a ye naam dan tɛ foli min na walahi walahi naam an b'a fo ka Ah. barika da mhm, sabu ka d'a kan silamɛya yɛrɛ ɲɛ sɛbɛ sɛbɛ ye min ye naam karamɔgɔcɛ o tɛ kuma sera ka ka ɲɛmadogo déjà haa parce que a tɔ kun kɛra min ye n m'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi allahu parce que silamɛya kun bɔra silamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔ pewu k'a tɔ kɛ titiri de ye mhm, nin ye gawusu ye allahu akbar nin ye mukadamu ye naam nin ye seku ye ahɔn nin ye hufazu ye nin ye duguturu ye nin ye mabusu ye o dama dama de bɛ o dama a tɔ tora o dama de hali taafan tɛ mɔgɔw la tugun an bɛ kaba mun na denmisɛn sanji tan ni duuru k'a ye kurana durusi sanji denmisɛn sanji mugan k'a ye kurana durusi a ko nin kɔni ko kurana kuru bɛɛ b'a a kun na ko ka sɔrɔ k'a ma sanji tan yɛrɛ bɔ a ko nin kɔni ko nin bɛ kalo wɔɔrɔ sun de don ni ko ni ni ye o ye san o san k'a bɛ kalo wɔɔrɔ sun de don ni ka se ka bɔ sunkalo sunkalo ma an tun bɛ ninnu de ye c'est-à-dire silamɛya kɔdan ye c'est-à-dire an tun bɛ ninnu ye ninnu de tun ye waliw ye c'est-à-dire c'est-à-dire mɔgɔ yɛrɛ tun t'i yɛrɛ bila i yɛrɛ surunya ala la ni ninnu tɛ quoi jaa nin bɛɛ nkalon

n'a ka dɔgɔtɔrɔ ye a ye dɔgɔtɔrɔ to a bolo a ka to a ka dɔgɔtɔrɔya la a ka jogo jira mɔgɔw la a ka to a ka mukadamuya na ni ka jogo jira mɔgɔw la ka tila ka to a ka sekuya la ka jogo jira mɔgɔw la n'i ye mɔgɔw wele ni jɛnɛkɛla wele ka wurudili d'a ma k'aw bɛ to ka wurudili kɛ k'o bɛ se ka bɔ jɛnɛya na jɛnɛya bɛna kɛ waati min na yen wurudili in bɛna bɔ jɛnɛya na u bɛna u bɛna tan ta dɛ u bɛ tan ta u bɛ tan ta est-ce que sofɛrɛ bɛ se ka wurudili kɛ yan i ka wurudili di sofɛrɛ ma ɛ karamɔgɔcɛ a bɛ kɛ baara ye dɛ n'i y'a fɔ sofɛrɛ ma n'i ye wurudili ta ka ban a banna ko o ye jurumu yafalen ye sɛnɛkɛla n'i ye wurudili d'a ma ka ban a banna ko foyi tɛ yen ko n'i bɛ wurudili kɛ ka ban ko foyi si tɛ yen sɛnɛkɛla ma e karamɔgɔcɛ wurudili juru caman a bɛna wuli n'a ye dɛ karamɔgɔ Ayidara ko a ye nin bɛɛ to a ye ala tɛgɛ minɛ a ye baya kɛ kira n'a sahaba ye min kɛ dɛ f'an ka o de kɛ n'a kɛra ten an bɛ kɛ silamɛ ɲuman ye f'an ka kɔ segin de f'an ka kɔ segin baara in sinsinna cogo min na f'an ka kɔ segin ni ka baara in daminɛ yen de sinon kira bɛ na don min tile ma dɔlɔminnaw dama de sow arabuw ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka kaburu sogin fɛn min tun bɛ marché arabuw fɛ waati o de ye ni ka adamaden kolokun ni k'o transporter ka taa jamana ni jamana ka taa feere adamaden pièce garagara kolo kunkolo koro u n'a ɲɔgɔnnaw arabuw tun bɛ o de bɔ arabuw tun bɛ o de feere wari tun bɛ o de o de la arabuw fɛ o don tile ma minnu nana ka na don silamɛya la karamɔgɔcɛ u ka baaraw kun ye nin filɛ o de kama ala kira salalahu alayhi wa salam n'a kun sigira waati dɔ a ka a ka n'a kun sigira waati dɔ sahabaw cɛma i b'a sɔrɔ sahaba dɔ kɔmansera a bɛ kasi o b'a sɔrɔ dɔ bɛ kasi ni wahayu bɛ jigin waati min na dɔ bɛ kasi i bɛ dɔ kasikan mɛn i n'a fɔ c'est-à-dire ni mɔgɔ sigira n'u y'a ba c'est-à-dire a ba sakuma mɛn cogo a ba a ba sakuma n'a y'a mɛn a bɛ kule cogo min na walima a fa sakan sakuma ni a y'a n'u y'a fɔ a ɲɛna a bɛ kule cogo min na a bɛ kule i n'a fɔ denmisɛnnin fitinin mako bɛ sin na n'a bɛ kule cogo min na ala kira gɛrɛfɛ hmm. o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen seyidina jibirila bɛ jigin k'a fɔ ala kira ye salalahu alayhi wa salam bɛ jigin ni aya ye a ko la takinatu min rahmatullah innahu yakfiru junuba waman yakfiru junuba ila Allah hmm. a ko cogo di a ko la takinatu min rahmatullah sahabaw aw min bɔra kabiri sogo la aw min bɔra adamaden piyɛsi feere la ka bɔ jɛnɛya na ka bɔ boliba sɔn na ka bɔ walejugukɛ la a kuma a yɛrɛ sago ma a bɛ dulɔ min a ka d'a ye cogo min na aw minnu y'a tɛgɛ ni a senw ko n'aw dusukunw ko ka bɔ a la ka bɔ o la dɛ ka na aw tɛgɛ don ala kira tɛgɛ ni ka baya kɛ ni ka aw yɛrɛ saniya k'i kalikan ta ala ɲɛfɛ ko a bɛ taa lahara ko a t'i segin nin baara ninnu dɔ ma tugun a saniyalen don aya minnu bɛ jigin la takinatu min rahmatullah a kana jigi tigɛ ala ka hinɛ na parce que ko ni aya min nana k'a fɔ ko jɛnɛkɛla jɛnɛkɛla bɛ taa janama kɔnɔ ko a tɛ bɔ son bɛ taa janama kɔnɔ a tɛ bɔ a bɛ fɔ cogo di filankafo bɛ taa janama kɔnɔ a tɛ bɔ n'o ɲɔgɔnna aya bɛ jigin dɔrɔn en même temps sahabaw bɛ commencer ka kasi sabu ka d'a kan u ka baara kɔrɔ de kun olu b'u yɛrɛ kɔnte en même temps o aya kɔnɔ ten u bɛ se k'o yɛrɛ jate o aya tɔɔrɔ kɔnɔ ten ko ɛseke o tɛna anw yɛrɛ de ye ɛseke aya yɛrɛ sababu nuzuli tɛ anw de ye o la ala b'u jigi sigi la takinatu min rahmatullah innahu yakfiru zunuba jamiya Allahu akbar man yaghfiru dhunuba ila Allah na'am o bɛ kurana kɔnɔ ten a ko aw minnu sigilen sahabaw a ka baara kɔrɔ de t'i nu ye la takinatu min rahmatullah a ye tubi min kɛ ala kira bolo k'aw tɛgɛ don a bolo ka baya kɛ k'aw yɛrɛ di ala kira ma k'a yɛrɛ saniya ka bɔ jo ka bɔ jobato la ka bɔ jɛnɛya la ka walimusow ye k'u to yen ka bɔ dulɔ min na dangadenya aw y'o bɛɛ ye ka to yen hmm. maa fa a y'o bɛɛ ye ka to yen la takinatu min rahmatullah a kana jigi tigɛ ala ka nɛɛma na ala ka hinɛ na sa a y'o tubi min kɛ o ye hinɛ de ye mɛ a y'o min kɛ a kana jɔ ala la sa a kana jɔ ala la a ka jurumu mana bonya cogo o cogo a ka kafiriya jurumu mana bonya cogo o cogo a ka jahiliya jurumu mana bonya cogo o cogo yafabaa t'a la dali masa kɔ innahu yakfiru junuba jami'a ala de bɛ aw jurumu bɛɛ lajɛlen yafa a bɛɛ yafa a bɛɛ yafa se bɛ ale ala de ye kuma kɔrɔ de di ni ala ka aw ka jurumu bɛɛ yafa pewu aw tubilen kɔfɛ k'aw sigi k'aw kɛ ala sago ye k'aw dusukun saniya ka bɔ hasidi la k'aw dusukun saniya ayiwa ka bɔ namimaya la ka bɔ sirikuya la k'a daw saniya ka bɔ mɔgɔ kofɔ la k'a daw saniya a bɛ fɔ cogo di ni ka bɔ ayiwa awa mɔgɔ nɛni na k'a daw saniya ka bɔ namimaya na ka tila ka aw woro woro fila kɔlɔsi hmm. o min ye an ɲamanaw ye ka bɔ jɛnɛya ma ka tila k'a bolo kɔlɔsi ka bɔ a donli la walejugu la ani ka aw ɲɛw kɔlɔsi ni ka haramukow filɛ na ka tila ka aw tulow kɔlɔsi mɔgɔ maɲumankanw na o ye bɛ hinaba de ye wala a y'u min kɛ da o ye hinaba de ye wala a y'u min kajɛ ne ala y' aw jurumu bɛɛ yafa jurumu jumɛn bɛ min bɛ se ka min tɛ se ka yafa jurumu bɛɛ bɛ yafa ne ala b'a bɛɛ yafa tant que ni aw yɛrɛ kɛra ne ala fɛ yagfiru zunuba jami'a fo ka taa se aya laban na ko ne ala de ye yafa masa ye ne ala de ye hinɛ masa ye wala ala ka yafa an bɛɛ ma ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen wala n'i y'o jate minɛ dɔrɔn an bɛ karamɔgɔ fo ka barika da ka se k'a ye aw ansaru cɛw musow aw labɛnnen don tiɲɛ don mɔgɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a dafalen tɛ mais a dɛsɛlen don hɔn e yɛrɛ b'a dɔn jogo dɔ b'i la i sɛbɛ sɛbɛ de i ni ala cɛ i b'a dɔn jogo dɔ b'i na jogo min ni n'a bɛ lakali i b'a mɛn kasɛtiw la walima i b'a mɛn karamɔgɔw fɛ jogo ɲɛnama tɛ mais a b'i la e yɛrɛ b'a dɔn mais i b'a bila cogo min na sadi i bɛ ka moyen bɛɛ ɲini i bɛ nin to yen cogo jumɛn sadi i bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ ɲini a na i t'a la ka sɔrɔ o mɔgɔw bɛ yen mais a ka ca ala fɛ n'o b'i dusukun na a ka ca ala fɛ wa i bɛna n'a dabila n'o b'i dusukun na i bɛna n'a dabila wa ala bɛ n'i dɛmɛ wa i bɛna bɔ a la i ka seli b'i dɛmɛ i bɛ bɔ a la i ka sun bɛ n'i dɛmɛ i ka bɔ i bɛ bɔ a la wa i ka kuranɛkalanw bɛ n'i dɛmɛ i bɛ bɔ a la wa i ka wurudili bɛ n'i dɛmɛ i ka bɔ o i bɛna bɔ o jogo jugu fasɔn ninnu na parce que ala kira salalahu alayi wa salam a ko mumuni jɔn mɔgɔ jiginni mumuni a ye mɔgɔ min n'a ye wali ɲuman kɛ mɔgɔ ye a bɛ nisɔndiya k'a fɔ ne ye baara min kɛ karimasina ye nin ye baara ɲuman yɛrɛ de ye ka baara ko ɲuman kɛ mɔgɔ ye ka ko ɲuman kɛ mɔgɔ ye ko ɲuman kɛ mɔgɔ ye e yɛrɛ nisɔndiyara e yɛrɛ fari fonina e ka ko ɲuman kɛli la wa e nisɔndiyara cogo min na e yɛrɛ dalen b'a la i y'a kɛ min ye wa o yɛrɛ nisɔndiyara ka tɛmɛ e kan o a filanan o ye jumɛn ye a ko mɔgɔ min ye walijugu kɛ ka tila ka na segin n'a bɛ siran a ka walijugu kɔ yala ko walijugu in tɔ bɛ laban cogo di ne bɛ laban walijugu in kɛlen kɔfɛ cogo di ne bɛ laban walijugu in tɔ kɛlen kɔfɛ cogo di k'o jɔrɔ bɛ mɔgɔ min na ko n'i y'o cɛ dɔn walima n'i y'o muso dɔn kana siga a la fiyewu mumuni don wa cɛw cɛ n'o ye e ka laɲini ye i bɛ si i bɛ wuli ni nin n'i bɛ si ni i bɛ wuli ni n'i sara walahi i ni alijanadenw bɛ ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔ ta cɛna mɔgɔ bɔnɛna mɔgɔ bɔra zero la mɔgɔ min bɛ walijugu kɛ n'a tɛ miiri n'a ye n'a tɛ nimisa wa n'a tɛ ala yafa deli a kan a bɛ walijugu kɛ a mana walijugu fɛn fɛn kɛ ale y'a bɛɛ ye zero de ye wa nimisali tɛ fiyewu wa hali n'a ye dɔ sɔrɔ a b'a kɛ tugun ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma ne hakilila anw anw ansariw anw y'o dépasser pewu ni min bɛ ansariya faamu ni min ye karamɔgɔ ayidara faamu anw y'o dépasser ee a nana kabari dɔ la a ko n'i bɛnna ni jɛnɛkɛla ye mɔgɔ min ti tɛmɛ walimuso la parce que o mɔgɔ yɛrɛ de bɛ yen ale yɛrɛ tabiya de ye c'est-à-dire musoko yɛrɛ dama ye quoi c'est-à-dire a baganlama don quoi n'a mana muso ye c'est-à-dire hali a ti wolomani k'a la nin ye nafolotigi muso de ye wa nin ye faama muso de ye nin ye karamɔgɔ muso de ye wa muso sugu sugu n'ale y'a ye dɔrɔn ale mako bɛ min na dɔrɔn a bɛ taa ka cɛnimusoya k'a la wa a bɛ muso la a bɛ cɛ la a bɛ muso la a bɛ cɛ la wa a tɛ cɛ woroma dɛ wa a tɛ siran ala ɲɛ wa ko n'i bɛnna n'o muso dɔ ye yɔrɔ yɔrɔ kari kɔnɔ walima n'i bɛnna n'o cɛ ɲɔgɔnna ye kari kɔnɔ n'o ko i ko n'o ko i ka janama wulu jira kana maa wɛrɛ yira dɛ janama wulu tɛ yɔrɔ si janama wulu cɛ de filɛ i kɔrɔ ten n'i bɛnna ni o muso ɲɔgɔnna ye kari kɔnɔ a taamatɔ n'o ko i ka janama wulumuso jira kana muso wɛrɛ yɛrɛ jira dɛ bolo sin a ma kana sigi a la fiyewu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ a ka taabolo yɛrɛ de ye nkalon ye ni kuma kelen kuma fila c'est-à-dire a sinon a tɔ bɛɛ n'a ko n ko dɔrɔn a banna o ye tiɲɛ bali ye sinon a tɔ bɛɛ nkalon ka taa n'i y'o dɔn kamalen la n'i y'o dɔn cɛkɔrɔba la n'i y'o dɔn karamɔgɔ la n'i y'o dɔn muso la n'i y'o dɔn muso o muso la hali ni dɔnnibaga don i y'a dɔn cɛ o cɛ la hali ni dɔnnibaga don c'est-à-dire ni ale kɔni ka baara ye nkalonbatigɛ de ye n'i bɛnna n'a ye yɔrɔ yɔrɔ a fɔ a ma a fɔ a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko janama wulu dɔ taatɔ filɛ wayilu lili mukazibina kuranɛ ko ten nkalontigɛla kɔni ala ka ɲangɛra ɲɛ sugu bɛɛ bɛ nkalontigɛla kan namima mɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na mɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ lafitina ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ b'i ban ɲɔgɔn na ni dajukɔrɔ kuma ye

fɔ ko janama wulu taatɔ filɛ kana sigiya o la fiyewu an ka hakili to nin yɔrɔ in na dɛ o de kama seyidina umaru radiyallahu anhu waati min na seyidina umaru kɛra kalifa ye waati min na a kɛra kalifa ye eh, a ka kalifaya kɔnɔ seyidina abakari tɛmɛni kɔfɛ a ko sahabaw ko ne kɛra an ɲɛmaa ye bi mɛ n b'a fɛ ka na fɛn damadamanin fɔ aw ye a k'a janto a la o fɛn damadamanin ye jumɛn de ye a ko n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ seli ko a kana da a tigi ka silamaya na mɔgɔ o mɔgɔ n'a ten turulen don duguma a kana a kana a kana sigi a kana fɔ fiyewu k'a fɔ ko nin ye silamɛ de ye a kana da o tigi ka silamaya na ko n bɛ na ni n ka sariti ye n ka sariti ye i b'i da mɔgɔ la waati min na n'a ten bɛ duguma ne silamɛ don i b'i da a tigi la waati min na ko silamɛ don ko ala ka mumini don sariti minnu b'a la ko n bɛ na n'a ye ko a k'a dusu suma ko mɔgɔ bɛ a ten turu duguma k'a sɔrɔ silamɛ tɛ aa jaga seli tɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ye o a ko o ye jumɛn ye a ko ni mɔgɔ min ye ten turulen de ye duguma a ko a kɔnɔ yɔrɔ kelen n'a bɛ kuma yɔrɔ min na i k'a kuma yɔrɔ kɔlɔsi n'a ye tiɲɛ fɔ danaya dɔ bila a kan ko nin bɛ sɔrɔ silamɛ de ye komi na a kumatɔ n'i y'a kɔlɔsi k'a ye nkalon b'a ka kumaw na nkalon ka ca a ka kumaw na ko wuli ka bɔ yen hali n'i y'a kunkolo turulen ye dugu la a ten dama tɛ dɛ a ka a ka dingɛ sogi n'a bɛ sujuru bi a b'a kunkolo bɛɛ don dingɛ kɔnɔ yen ko nkalon don ko silamɛ tɛ a ka seli tɛ se k'a kɛ silamɛ ye abada k'a filanan o ye jumɛn ye a ko maa o maa ni ko donna i n'a cɛ i ka fɛn kalifa mɔgɔ la i ka gundo kalifa mɔgɔ la i ka wari kalifa mɔgɔ la i taara fɛn dɔ kalifa mɔgɔ dɔ la n'i mako jɔra a la waati min na n'i taara ka taa a dafalen sɔrɔ a tigi la a tigi bolo kana siga a la fiyewu a bɛ ten turu min na tiɲɛ b'a la da a la silama don ka danaya sabati ka danaya fɛn to a nɔ na ko n'i y'a ye cɛ o cɛ la i y'a ye muso o muso la ko siga t'a la fiyewu k'a surunya silamɛya na a kɛ silama ɲuman ye ko nka mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ten turulen ye duguma k'a sɔrɔ e ye fɛn kalifa a la walima i ye kumakan kumakan kalifa a la su ma ko dugu ma jɛ dɔrɔn min ta e y'o mɛn dugu ɲɛfɛ ko kana siga a la fewu ko nafiki don ko silama tɛ ko kana siga a la fewu ko nafiki don i fɛn kalifa a la e seginna ka na ka na maasina n mako bɛ n ka fɛn na aa ko a tiɲɛna ko a kɛra ten dɛ a bɔra ten dɛ a wuruba wuruba a yera yan fɛ dɛ a jiginna yan fɛ dɛ
e bɛ tila ka siɲɛ wɛrɛ ta tugun ka kusi wɛrɛ ta tugun o fɛn tɔɔrɔ ɲinini kama ko n'u ye cɛ cɛ la muso muso la ko silamɛ tɛ an ka hakili to nin yɔrɔ in na seyidina umaru kalifaya sigi don a kuma o de fɔra sabaw ɲɛna a ko ne ma da mɔgɔ la fiyewu fo ni nin sɔrɔla mɔgɔ min na ne bɛ sɔrɔ ka da o tigi ka silamɛya na n'o tɛ seli in tɛ an b'a fɔ ka da dalilu min kan n bɛ tila ka don a la a ko a sabanan o ye jumɛn ye a ko ni maa ma hali n'i y'a kunkolo turunen ye misiri kɔnɔ a kunkolo tɛ bɔ misiri kɔnɔ fiyewu ko i k'a jateminɛ n'a ye layidu ta mɔgɔ fɛ n'a b'a dafa karamasina n bɛna nin d'i ma o don tisina na i bɛ na e nana ka na se a y'a bɔ k'a d'i ma ko siga t'a la fiyewu ko o tigi fara silamaw kan a fara muminuw kan a ye layidu min ta i taara a tilala ka layidu bɔ a sira fɛ walima ani e ye layidu min siri ani ɲɔgɔn cɛ e tilala ka sa a tilala k'o layidu bɔ a sira fɛ a ko kana kana siga a la fiyewu ko o tigi ye silamɛ de ye donc n'i y'a ye a bɛ seli la kana siga a ka silamɛya la fiyewu o tuma na layidu n ko n'i y'a mɛn k'a fɔ ko i bɛ layidu dafa i bɛ taa sɔrɔ dɔrɔn i ye layidu de ta layidu talen ye jumɛn ye mana layidu filɛ ala ye min fɔ kurana kɔnɔ o min ye baya kelen ye ansaru n hakili la aw y'o baya o ta a ka janni to layidu in na layidu wɔɔrɔ in a ka janni to a la o b'aw dɛmɛ ayiwa kabayiri tɔ minnu bɛ kurana na a b'aw aw dɛmɛ o tɔ o tɔ baara kɛli la o b'aw dɛmɛ ayiwa a baara tɔ kɛli la ala ko kurana kɔnɔ wa in tajitanibu kabayira ma tunhawna anhu nukafiru lakum zunubakum nin mafilɛ ala ko kurana kɔnɔ ten ko n'aw sera k'aw yɔrɔ majanya jurumu babaw la a ko jurumu mɛsɛn ninnu tɔ ko ne bɛna tɔ yafa aw ye o kɔrɔ de ye n bɛna aw dɛmɛ o tɔ kɛli la ko n'aw b'a fɛ k'a bila n'aw b'a fɛ ka n'a b'a fɛ n'a sera ka aw yɛrɛ yɔrɔ majanya ne ala ka jurumu babaw la n'aw sera ka aw yɛrɛ yɔrɔ majanya ne ala ka jurumu babaw la n bɛna aw dɛmɛ jurumu baba tɔ minnu bɛ kɔfɛ ani jurumu mɛsɛn min tɔ minnu b'u kɔfɛ n bɛna aw dɛmɛ ni ayiwa ka aw dɛmɛ o tɔ la wa k'o jurumu yafa jurumu jumɛn bɛ min ka bon ka tɛmɛ filankafo kan karamɔgɔ bɛɛ bɛnna a ma jurumu juma a jurumu kelen jira n na min ka bon ka tɛmɛ sirikuya kan o tɛ yen u ye kira ɲininka a ko sirikuya kɔfɛ ko mun ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan a nana riwaya dɔ la ko mɔgɔ faga a nana riwaya dɔ la ko kira ko bukari kɔnɔ ko ni ka i sadi muso min t'i muso ye k'i i lawaji bila o muso tɔgɔya kɔnɔ ko filankafoya kɔfɛ ko foyi tɛ yen dugukolo kan ala sɔsɔ la min ka bon ni filankafoya kɔfɛ n'o tɛ o tɛ jɛnɛya wa o bɛ baaya de kɔnɔ deja riwaya wɛrɛ b'a fɔ fan wɛrɛ o tuma ko ko mɔgɔ faga ko mɔgɔ faga de b'a filanan ye an bɛ se ka mɔgɔ fila mɔgɔ faga bila en même temps a sabanan en même temps ala ala kira ko salalahu alayihi wa salamu a ko mɔgɔ tɛ faga fɛn si nɔfɛ silamɛya na k'i basi bɔn fo fɛn damadamani o fɛn dama na o fɔlɔ ye jumɛn de ye waati min na ni musini min nana walimuso la o tɛ baaya de kɔnɔ wa waati min na ni mɔgɔ min nana sonyani na i bolo bɛ tigɛ basi bɛ bɔ i la i b'i bilen de ni k'i gunge an y'o kisa caman fɔ yan walima k'i bolo n'i senw tigɛ ka bɔ i la siratigɛla kɔni basi bɛ bɔn mɔgɔ la ka se yɔrɔ minnu na sariya kɔnɔ o de filɛ nin ye mɛ i bɛ nin bɛɛ kɔnte i b'a bɛɛ sɔrɔ baaya de kɔnɔ ani waati min na ni mɔgɔ murutila ka bɔ silamɛya na tile saba ɲɔgɔnna bɛ d'a ma n'a ma sɔn fiyewu an b'a gɔrɔndenya joli la janfa den mɔgɔ tɔw ka dɔn k'a fɔ ko janfa man ɲi n'i tɛ fɛn min na bɔ a la n'i t'a fɛ ka don fɛn min na n'i ma da fɛn min na to yen kana taa mɔgɔw ka fɛn ɲɛ a b'i bolo o la an bɛ karamɔgɔ ayidara fo ka barika da ka waleɲuman dɔn ani waleɲuman dɔn ka kan ani barikadali ka kan paseke kalan tɛ kuwa nɔn nɔn nɔn arabukan kalan hmm. ani diinɛ kalanni kuma kelen tɛ nɔn nɔn ka arabukan kalan ka arabu ka tabiya dɔn ani ka diinɛ kalan fɛn kelen tɛ fasila fila don a fila tɛ kelen ye bɔn ani ka fɛn kalan ani ka tila k'a faamu a fila tɛ kelen ye mɔgɔ bɛ se ka fɛn kalan mɛ i t'a faamu fɛn fila de donnen ye ɲɔgɔn na tuma caman bɛ yen bɔn ni hakili man bon i t'a i ti danfara dɔn fɛn saba nin na ka bɔ ɲɔgɔn na i b'a jateminɛ komi a bɛɛ kelen ah. k'a sɔrɔ a bɛɛ tɛ kelen hmm. i b'a sɔrɔ dɔnnibagaba dɔ bɛ taa dalilu dɔ bɔ k'a yira i la a yɛrɛ bɛ kɛ komi kabi ala ye ale dan ale ma deli ka kalan kɛ yɛrɛ an dɔnnibaga dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan an ka an ka an ka kalanden ɲɔgɔn dɔ sisan sisan ani docteur dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan siti kan deba la munakasha la munakasha bonda minnu b'a la arabuw fɛ yanni ka deba kɛ ni mɔgɔ ye i bɛ taabolo dɔ le bɛ yen i b'o le kalan sadi matiyɛri dɔ le bɛ yen i b'o le kalan ale min taara ka taa sanji joli joli kɛ arabu jamana na ka sɔrɔ ka na ni yɛrɛ bɛ yan malo n'a bɔra kɔrɔbara yɛrɛ da fɛ yan o ye ɲɔgɔn sɔrɔ munakasha la a y'a da to a la docteur mɔgɔ tilala k'a jalaki ko sadi ko ya ko a y'a deba ko k'a mɛn ko mɛ e bɛ to k'a fɔ i yɛrɛ ma ko e de ye docteur ye e de ye docteur ye ko vraiment kuma tɔgɔ de tɛ bɛ gan an na quoi i ka kuma ninnu dɔw ka ɲi mɛ e bɛ na n'i ka titiri ye bon nin yɛrɛ ko hali hali sanawuya yɛrɛ jala t'ale yɛrɛ bolo n ko sanawuya ko tɛ san a ye kalan kɛ ka gɛrɛ kalan dɔn mɔgɔw fɛ ka kalan ɲini ayiwa a minɛ yɔrɔw la ka a silaw ɲini minnu ka girin girin ko tiɲɛna ko ustaz ko i ka kuma ninnu k'a ka d'an ye kosɛbɛ wa kuma ninnu fanga dɔw ka gili mɛ cɛ dɔ nin bɛ na ni kuma minnu ye vraiment a ka kuma ninnu tiɲɛna kuma ninnu caman caman sigi siginin don kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de ani ka kumaw bi ɲɔgɔn peze kuma waati caman na mɛ e natɔ dɔrɔn e b'a fɔ ko ne ye docteur de ye e na e bɛ titiri min yira dɔnnibaga man ɲi mɔgɔ de ka ɲi ka e titiri fɔ mɔgɔ caman y'a wele wele ka a jalaki jalaki nin yɔrɔ nin na ee ale taara kalan kɛ yan fɛ yen don donc ale bɛ titiri de ta en même temps ka na n'a ye yan aa ja kalan bɛ yan o kalandenw a ye jija a ye kalan kɛ diinɛ kalan an kan bɛ o de ma arabukan kalan tɛ

a ka ne balo an denbaya balo si yarabi ala k'o d'a ma o ta fanga ala k'o d'a ma ayiwa ko o yɛrɛ kɛ ala sago ye k'an yɛrɛ kɛ ala sago ye k'an musow kɛ ala sago ye ka sitana dɛsɛ aw bɛɛ lajɛlen na yarabi k'a kɛ diinɛ dɔnbagaw ye k'o kɛ diinɛ kanubagaw ye ayiwa an yɛrɛ ɲɛna ani an yɛrɛ kɔfɛ yarabi ala k'o latigɛ ala k'o k'ala bonya kama juma yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ inshallah an bɛ bɔ kuma na inshallah